orumiri na-eli mmadụ n'ọnwụ nyụ anya anamụ ụlọ oyi
More light. Nke anyị na otu unu nwe. Udo dịkwa.
Udo adịrọ. Ebe na-emezi m. Efu onye wara nọgide n'ojele ka ya gbuo onwe ya. ọ nwere ihe mere ya uche gị ruchaa azụ option Chineke nyere n'ụwa agwụgo ọ na anọ kịta sọsọ ife na-agụ m ebe fọ m kịta bụ kwụọ ụdọ kwụọ ụdọ kwụọ ụdọ nke ọkwa kwụọ ụdọ kwụọ ụdọ ndị m ji ụgwọ ka nkọ ma ụgwọ garị ma ụgwọ sugar

ekene m Chukwu na e mere olu na ceiling ọ ga-adị easy iwele ụdọ nke anya hụrụ m ị ma ka e si eke ụdọ nenekwa na ụdọ enenio o sikwele ike ife bụ ụdọ mpa m ji wee mee ikorobịa iweta kpọrọ m ị ga-amalị ka e si eme ya hmm. ị machie ya i kezie isi ya ebe ịkwụtị anya ị ga-ewesa ebe nke kedie n'elu ịghọta ọ bụ na amarọ m ebe twelve nke ime anyasị ihe eme mgbe ndị mmadụ nabachawo ịghọta ka a ghara ịnụ mkpọtụ ya ị bịa mma adọbala ya obele oche m n'ọnụ ụzọ ị dọba ya ebe weziere ụdọ kee n'elu ịkwụ onwe ya na-akwụ ya i were akwa tinye n'ọnụ ya a ghara ịnụ mkpu ị ghara ịdisturb ndị na-alala ụla ịghọta ma ọkwa ndị ọba ka ị chọ m na-ejekwula ebe m na-enele ya anya case onye gabetere ka e mee ya sharp sharp ka ọ gaa ịgbanye okwe ndị ịnwa nwoke ịya anwa afụfụ akalịa jezikwa nwụrụ ị nwụrụ ma ndị niile i ji ụgwọ ịtagbulie agazi na-ekwute ekwute okwu abụ bee ihe taa tagburu gị ị na-atọgbu ka ndị ọka si ilo si ilo
E, e, ya nwere ị chọ m kwụọ ụdọ chi gị kwụọ ụdọ chi nke gị kwụkwaa ụdọ agbụrụ gị niile kwụọ ụdọ ee nke ị ga-akwụkwa ị na-achọ ịkwụ m ụdọ ị dị iberibe baa na pụọ ezi ka ị fụ ndị na-ata ahụhụ ị sị na ị na-ata ahụhụ ị mara ihe bụ ahụhụ jee fụ ndị na-akwa barrow jee fụ ndị nọ n'ọfịa na-egbu nkwụ anwụ na-ama fa jee fụ ndị na-agba conductor di ya nna eti ya nwụrụ abalị ya

Ị value m, ị makwa uru mba? Ị makwa uru m baara gị More light? Ịba ma ọkpụ, ọsọsọ unu. Ebe i bi kịta, ọ mụwa na-akwụ ụgwọ ụnọ. Nri ị na-eri ọ mụwa na-provide. Ma mmiri i ji asa arụ mụwa nwe. Shop ebe na-adịwe ama na-eji na-achọ ka i rituo. Mụ nwe. So gwa m kịta, kedu ebe e si a-value gị? Mụ na gị si kịta, kedu onye ga-ebe akwa? kedu onye ga-agbara ibi ya ilu ụzọ ụmụ na awa ị ga-ebe akwa iyeri akwa ka ji don't worry mụ na gị so okwu ka ị ama value m Moonlight hmm. ị makwa uru m baara gị ekpere niile m na-ekpe n'isi gị mere i ji aga n'iru shop ya ife imepe ọ bụla bụrụ ekpere m na-ekpe n'isi gị ije na ya akwụba shop niile ya kwụba Moonlight ị na-aga n'iru bụ ekpere m na-ekpe n'isi gị
Moonlight kịta ka ị bịara ọ kwa ekpere gị mere m ji m jiri ọna nra ekpere gị na-cross main road oh. ekpere gị ka m ji wee build all the brand all the businesses na nwere nwere around the globe eh, ekpere gị kpọpụtago ndị bụlụ first of all na agafugbuo na na-esosi igbo kpọfute nkara task force ị chọ ka ekwe ekwe
gị na-akpọrọ m afa o nwe gbasara m n'unu ọ dịkwa ihe na-eme gị n'isi ị bụ onye ala gị na-contribute na ndụ m ọ gbasara na nne si igbo nwe na-eme gị n'isi o nwe gbasara na relationship unu gị na-akpọrọ m afa ọ gbasara na nne si igbo gị na-contribute na my life kịta